biko na a m ayọ ndị Igbo generally we remain invest enwere ebe dị potential aba dị okay enwego 24 hour power light. light and the ilo adịgo type Wow.
so ọ bụ na na- so ọ bụ na akọbe na ọkụ ọkụ aka dị je na remain invest Mm. and I know very soon na ndị anambra steeti na-achọkwa ime the same thing na abia steeti mere iweta power plant ka industry boom biko a m ayọ ụmụ Igbo stop nụ na invest ego na ana Lagos
believe na anyị emecha nwee Igbo president na Naịjirịa a ga-enwe anaghị- ọ ga-abụ n'ihu anyị ọ mee ka a gazị enwe igbo president naijiria maka na ha bụ ndị na-asị igbo aya achị so na ata afọ afata naijiria ọ ha ha ga-ayọ ndị igbo ndị igbo bịa chịa nụ maka anyị nwego materials enwe materials nwere ike ịbịa exhibit our potential to the world without igbo president naijiria aya move forward o. Without Igbo president Nigeria ya na-agba na etu o si agba. Oh, so very soon Nigeria ga-ayọwa ndị Igbo sị bịa chịa. Ọ ga-eme n'iru m. I believe that na um, Nigeria emecha dịkwa mma again in the future. Mm.
Naịjirịa ga-adị mma na ọ bụrụ na other tribe bu otu obi ụdị obi ndị Igbo bu to Naịjirịa mana ọ bụrụ na ha nwee that mindset humiliate and intimidate the Igbos Naịjirịa ama adị mma tribalistic ha otu obi ha ma na ndị igbo bụ nwanne fa na ndị igbo bịa for ndozi na ya abịaha ịnakwa nke ha nwere nwee ezigbo obi naijiria ga-adịkwa mma na ọ bụ na etu ha siri aga kịta ha to this path ha siri aga kịta enweghị ruo naijiria na ha ga-enwe rethink ma na igbo nwanne ha na igbo bịa otu naijiria ife adị mma so ife na-atụ ya kee ihe ị nwere ịgwa ndị igbo anyị na-arụgasị mansion ya na ana ndị obodo abụhọ obodo ha gasị ebe ha fụrụ ihe a gọọmenti na-eme na na-akụrisi ụlọ ndị mmadụ na-eme ọ nwekwara ndị ka nọkwa kịta na na-agbakwa na na-arụkwa ụlọ na-invest kwa mbụ ndị Igbo na ana onye ọzọ kee okwu ị nwere ịgwa ha na ife m na-agwa ha bụ a m ayọ ụmụnne m ndị Igbo onye ọbụla nwere ntụgharị obi mgbe ihe ndị ọcha na-akpọ rethinking na ana igbo dozie ana igbo hapụchi iru ife na-alụ anyị ka ọ dịrị ime ana igbo dịka Lagos dịka Abuja maka na movement of movement of cash na na Lagos ebe mgbudutọ na ndị igbo bịaba flood nwa ha mmadụ ju ọ bụrụ ndị igbo na-enwe ụtọ ana igbo enwe movement enwe movement enwe cash people cash ibu na ndị igbo onye ọbụla nwetara ego ebe anyị jee ana igbo rụọ factory iwe iwe nwa dị ya n'ọrụ iwe nna gị ochie iwe nna gị ochie iwe iwe iwe your in-law n'ọrụ your in-law n'ọrụ ebe a na-aga school school dị ebe a na-ebu mgba so I beg una ndị igbo si stop igozi ana Lagos asị jewe ana igbo jee goba ana especially Aba Aba etigo fa ọkụ na-arụ ụlọ bụ factory jewe ebe a na-ewe ndị igbo mpụ na-ewe ndị igbo ọrụ ka ndị Igbo hapụ na-amaga to Lagos anyị anyị too much anyị na-amaghị na Lagos na-akparị anyị mụọ ndị Igbo na-e flood into Lagos anyị ndị ọrịa tara ebe anyị maara gị adị anya mana abụ na ha bịafụ na ndị Igbo nwere structure ana Igbo a na-enye respect akwaghị ugwu charity begins at home so I beg una ụmụnna anyị ndị Igbo ife ndị n'obodo Igbo na-abụ onye nweta ego hmm. asị ọ bịa go ana ọsị na-achọ igo na Lekki Ajah hmm. iji akpa o je ana Igbo go ana ọsị na ọ dị eme appreciate iwu bụ na ịrụ ife taata ka o mee appreciate tomorrow enweghị akpọ long time project ịrụ ife inye time ka o mee appreciate o nwere appreciate n'ihe o mee appreciate n'ụmụ ụmụ gị ọ iwu bụ na ya nyerisi ihe kpatara so ife na ụmụnna ndị Igbo ndị a na-abụrụ na-eme invest na na, uh, Lagos na Abuja fa stop ha jewe ala Aba jewe Ọnịcha Nnewi Enugu Ebonyi State je mee invest je mee invest sooner or later ebe ahụ ebebu maka Lagos Lagos ọ mmadụ make Lagos ebe Lagos ọ anyị bụ ndị Igbo make Lagos so ịta isi make Lagos ichekwa je make ana Igbo ka nkwụsị mkparị akpa ya kwụsị insult ndị kpatara na ya ka ọ kwụsị ka adịghị adịba anyị ka a chọba anyị by then ndị ndị obodo anyị na onwe ha abịakwa ana Igbo na-achọ the greener pasture oge afa ebe unu

quick return na quick return na ọhụrụ ọgaghị quick return ọnụ think ahead don't think now think a long time project not short time so ana m ayọ ndị be anyị doo onye ndị nwe- ndị ndị nwere ego wete ọrụ jiri anyị obodo mee invest ka anyị bụ ndị igbo hapụ hapụ ị na-eme ka ndị abụrụ ọnụ na-agba- na-agbasafụ anyị igbo na-abịa Lagos na-eje Abuja a na-akparị anyị mgbe ya dị too much doo anyị ma ụmụ igbo kwụsịnụ hapụcha n'eziokwu anya ukwu anya ukwu anya ukwu dị too much n'ana Igbo anya ukwu e, e, ka enweta ego e, ka onye ọbụla ị na-aka onye ọbụla ịkacha onye ọbụla ị je-eje enigwe ka ị je-eje ọkụ mmụọ bikonu ana m ayọ ndo jee n'ana Igbo je mee invest enwere ebe dị potential Aba dị okay Enugu 24 hour power light and ilo adịgo tarred so ọ bụ na nsogbu na-akụbe na ọkụ ọkụ aka jọ jee n'Aba jee mee invest and I know very soon na ndị Anambra steeti na-achọkwa ime the same thing na Abia steeti mere iweta power plant ka anyị industry bụrụ ebe omume biko ana m ayọ ụmụ Igbo sọtụ ndị na-invest ego na ana Lagos eke ihe iche kịta nwere ike ime n'ala Igbo na ya eme ka ụmụnne anyị ndị na-ebe dị iche iche ndị Igbo nataba ana Igbo bịazie settle without ịforce ha force ime ha ịmanye ha amanye ihe nwere ike ime bụ ndị na-achị anyị ndị isi ya na-akpọ gọvanọ ọ fa ime dị n'aka dịka nwoke Abia steeti Labour Party gọvanọ a na-akpọ Alex Oti si wepụta obi buru ife niile eji arụ ọrụ buje na Aba bidozi ịlụ Aba tar the whole road bute power plant na Aba kịta oji na uche ndị ọcha some foreign country asanigo memorandum of understanding na-ebute industry there so ọ bụrụ na gọvanọ na Imo steeti emuru ife nwoke Abia mere nke Enugu emuru ife Abia mere nke Anambra emuru ife Abia mere ndị mmadụ afụ na ana Igbo dị ife akpọ conducive anataba and agbakwa mbọ mekwa ihe gbasara insecurity hmm. o minimize ya o nwe ebe insecurity adịghị Lagos steeti ị fụrọ a na-egbu mmadụ na Lagos hmm. na-ezu everyday mana Lagos steeti gọọmenti were ego bribe ndị press ka anyị na-ekwu e, e, e, negative thing about Lagos steeti hmm. o nwee nwa obere ihe mere na Igbo eburu ya a na-agwa ndị mmadụ ochie na East ebe a na-egbu ma steeti

ọ bụrụ na East na owuwe ebe na so even na ndị mmadụ ana Igbo ma mma not like insecurity na Igbo Igbo dị oke nnọọ ndị press na-eje ekwu against Igbo ka Igbo hapụ ana Igbo na-agbata their place eme establish develop ka na-eji asịrị so ana m ayọ ndị Igbo onye nwere ee mmadụ nwere na bụ ọfọmọbe ga na-ama n'Igbo egwu na ndị 70 years na-ama n'Igbo ọ na-ewute m na m bịa Lagos afụ mmadụ dị 90 years 80 years onye Igbo ọ ka dị na Lagos na Lagos eme ka ndị ga isi ana Igbo akụkọ ụmụazị njọ na nwa nwoke ọbụla mara ife suppose ịbụ 70 years bido plan how to go back to village retirement ka ị na-ahaziri ụmụadụ n'ala Igbo maka ụmụazị ma hapụ e, e, e, nweke afụ akpa akpọ ihe ma so ihe na-ayọ ndị Igbo anyị fa na-eme advocate onye kaa nka ruo seventy five ya nọọ n'anị Igbo na retirement ụfọdụ ka ya eji asị na nwere ụlọ asọ nwere ụlọ onye nwe ụlọ hapụ ụlọ n'anị igbo ha ndị ụbata ụmụ ana m ayọ ndị igbo doo si nwenu thinking mind si use our thinking cap ji n'efifie chọwa ewu ojii maka chi emejie maka chi jinaha anyị akara anyị njọ na ụmụ anyị kịta ememerezi ụfọdụ na-eje aṅụ ife a na-akpọ em colos mkpụrụ mmiri ndị ọzọ ọdụ ụtọ enweghị ndị akụzi ịbazi okenye ya nọ etu a onye eji ọha n'anị igbo ha ma ife a na-eme eji ọzọ ndị igbo ndị igbo na igbo weekend echi ibiri n'anị igbo ị na-aplan na plan every every month i jee anị igbo na i ruo seventy years every month ọbụla i jee anị igbo nọọ one week natakwa otu a ka i jekwa ị nọkwa two weeks natakwa ị dị familiar with ndị nọ ebe ahụ

so ama ndị igbo doo si mgbe ha ga- ka a- enye nwe anyị aka ka dotawa structure anyị na n'anị igbo structure maka ọsọ anyị nwe na adịghị Nigeria ok kedu advice ị nwere ike inye em, especially igbo youth ndị ndị youth anyị ndị igbo na-afụ mụ na gị na kedu advice ị nwere ike gwa inye ha na Ah, advice na ife m na-achọ ka m yọọ ụmụ anyị ndị etemkpụlite ndị youth ụmụ okorobịa ụmụ agbọghọbịa ife na-ekwu bụ na onye ọbụla ga-eru isi ma na o nwe ebe o si ọ nya m ji ayọ nne na nna every year kpọọ nwa naa village ụnụ kpọọ nwa naa obodo ka ọ mara ife dị n'obodo kọwara gịsa ndị bụ ụmụnne nwa na-eme ife adịghị mma ị na-akọcha na-eji ya eziokwu na o siri ike kịta iji ụmụazị mana a ga na-ekwu gị na-eji fa biko o nwe ife na-achọ imebi na ndị Igbo na ife a kpọ boy boy system na-achọ imebinaha anyị na ọ sọ ndị Igbo nwe boy system the whole world o nwere one country bịa na bịa na Naịjirịa wee zute boy system n'afọ obodo fa m echete the country ọ wụ maka boy system kpatara i ji afụ nwa poor man nwata ọbụla bịa maka ịgba boy agbata from village ma obodo i bịa gbara nnukwu mmadụ boy o settle gị i nwee ego kpọkwa nwanne gị nwanne nwanne pụta kpọọ nwadịana gị nwanne pụta kpọọ ọgọ gị na-eto onwe aka fọ ndị a a na-ebi otu a na-egrow ọ nya kpata ndị Igbo ji bịa na Naịjirịa dịka ọ nfa bụ richest ethnic group na the whole Nigeria. Na ọ nfa bụ richest ethnic group na the whole Africa. I je agoogle na Google. butu boy system a maka na boy system a chi na a na-akpọ nwa nwata boy ọ nọtụtụ ọgbafere si na achọrọ ife a na-apị apị yahoo yahoo ego mbute ego mbute ada awụ ọ da alast maka ego mbute akwụsị highest ọ lastịa gị highest two years three years i bu moto i me enjoy je hotel

onye asọrọ mmadụ abụ somebody hapụcha ya na-eme gara gara ịra anyị gara n'ilo you don't say you can be can be anything ndị ya efekasị na-eme na-akpọpu ntị a- a- a- akpa- akpachi ime nke a in next 30 years ha ga-ebe akwa maka ya eme change life na-change like me oge ndị ebe early 80 anyị bụ ndị na-aperm isi afro permchie ya na-eji ma kịta e chinye m bụrụ elder okorotochochere mana ọ dụtara na nje boy system m mụta ife azụmahịa maka is a mere economic maka ọ bụrụ na ije boy a na-ekwu odibo boy boy you know how to serve ife a bụ university training so a m ayọ ụmụaka do boy system a ụnụ hapụ na na-akọ parents na-ege ntị na ha gbọ m na-akọcha ụmụ ha onye nwa gaa boy ọ gbaa afọ onye bara mba ya si akpụ n'ọzọ ya fesie ọga na ọga gị na-asị gbaa mmiri si anya gbaa n'ife ya emetụ na akwụkwọ na mụ ebe ahụ na ọga gị na ya emeghị mmegbu ihe asa moto ya sara ị sa ọga gị moto mmadụ asara gị ife n'ụwa tupu okobedo unu na-eme ana gba na ife a na-akpọ ife ife ife ọṅụṅụ a mkpụrụ mmiri gbaa na ọsọ hụ uru nwe- hụ uru ọ bara mụ mma na ebe etu a na aṅụbu sịga for a day n'afọ ego gị ma mma ha ebere ibi ya ama na ebe aṅụbu sịga itigbo sịga ọnụ for a day ma mma ha ebere ibi ya ma mma ndị aṅụ sịga na mụ na ndị aṅụ gị na mgbe ekwe m aṅụ so ọnụ mmadụ enweghị uru dị na uru na ife ahụ uru onweghị ihe ịjụọ ife ahụ onye na-eme uru adị ya sịga na uru adị ya ife ya ajụcha before ya continue na-eme ife nwere isi na ọdụ so ụmụaka biko na a m ayọ ụnụ ruo nụ isi maka na nwa ewu na-abụ o sekpu ana ṅụta nne ya ala ị ga-esekpu ana we mụta ife a na-eruga nne na nna gị isi maka ife ọbụla nne gwa ma nna gwa ị ife ọ gafere na experience o nwe na o ji akọchọ na-echi ụwa na ka ibe ife ọrịa ha ghara iwe ya afịa biko a m ayọ ụmụ okorobịa bikonụ wetuonụ obi ọ gara ụnụ mma ụmụ agbọghọ ọ gara ụnụ mma hapụrụ mfere ụmụ agbọghọ uru adị ya eziokwu na ife siri ike ị ga-eme isi ma ọ gụọ fonu m pameta ma ọ trameta narị onye ego na-ezuhọ igote akpa rice nne ya je ma rice mmachakọ ọ bụ na ego ezu igo igo fon 120 150 gomi nke 40,000 naira na-ama na iji ya emere ife dị mma ije maka fon je dara ndị ụmụaka na-eme ritual na-egbusi mmadụ akpọ gị jedị na ọrụ na-aghụ lọk ego fon two days je ebe ahụ eme ngwọta onye anwụọ Vanity of vanity of vanity fon adịkwa ebe ọ dị biko ụmụaka adị m ayọ ụnụ na-erube nne na nna isi biko wetuonụ obi n'ụwa ya dị mma ụwa bụ onye ọbụla maka ebe a na-aga tere aka nga a ga-eje dị far ebe a na-aga tere aka ọ dị far ụwa adị ebi tata ebe a ga tere aka biko wetuonụ obi oge eruo onye ọbụla enwe ego n'aha Jizọs Amen. Amen.
Okay, nna anyị okwu gị amaka. kee ihe kwanụ ị nwere ịgwa generally ọhaneze na-afụ gị ọhaneze ndị igbo ndị ọma na-afụ mụ na gị na
ọhaneze ndị igbo ndị nwe na ndị nwe ana m ekene onye ọbụla na-ayọ ụnụ otu ife isi ike naijiria anyị nọ oge naijiria dị mma anyị nọkwa kịta ọ dị njọ doo onye ọbụla ya nọkwa ọ dị mma onye ji echekasị onwe ya maka ife na-eme na naijiria na-ekwe ndị nne na nna ndị okenye onye ọbụla na-echeki health status BP ya sugar level ya sichiketa too much eziokwu na ife siri ike sichi nwere ọ ga-adị mma ọ bụrụ na ị nweghị nwa ya enwe nwa enwe nwa nwa enwe ọ bụrụ na nwa enwe ọgọ gị enwe so were obiọma na obi ọcha na-eso ụwa ife onye nwere were ya aṅụrị dịrị happy ọfụmụta olugo onye akwụ na-achahọ taa echi nke ya acha onye mepe shop taa Monday i leghị echi Tuesday i mepe i ya-ele so ije maka na ile mụ na i ya-ele echi i ya-ejezi so a ga na-agba mbọ a ga na-anụ ya bụ ọgụ ọdụkwuru isi abịa wunye ọkwa n'ume bikonụ ntachi obi ka ịnyịnya ibu ji aga n'iru ji alị ugwu ịnyịnya ibu bụ camel ntachi obi ka o ji alị ugwu bụ camel ịnyịnya ibu bụ camel ka camel na-ebucha ya ibu ọ fụ ugwu ọ tachi obi na-arị ya n'ọnụ n'osike n'ọnụ ntachi obi so ụmụnne tachi obi na na ife a fụ na ọchịchị nwoke a na-akpọ Tinubu ọ ma-eri anyị mmiri awa ọchịchị anya mmiri ama-eri anyị onye ọbụla bụ onye Igbo mmiri ama-eri ya anyị nọkọ na Naijiria Naijiria ama-eri anyị jisie nụ ike onye ọbụla fụrụ nne n'anya biko onye nwere onye ọbụla nwere ego bụ onye Igbo i nwe ego employ somebody employ ya good friend employ your people onye mbọsị ego agwụrụ asị na onwe onye eji ego mepụta mana inwe ego na-achọ sọsọ ego na-eje ego mmanya onye ego mmanya enyi nwoke ya kpọnye hotel bunye nwaanyị gbanye mmanya ihe nri aka nọọsụ ọgụ fụ mbọsị ego anyị kwuo mana mbọsị ego agwụọ iche eche ihe mụ na onwe gị ejighị eme mana inwe ego nye nwanne gị aka inye mmadụ ten aka mmadụ three ya bụrụ n'ime ha iji na-asị nyere onye na-abaghị uru inye ọbaghị uru nyekwa onye ọzọ and inye ọ bụrụ na echetaghị gị orisa bi n'igwe na-echeta mmadụ nke ahụ afọ a ga-echeta gị maka ha sọsọ mgbe inye mmadụ mmadụ ife ime mmadụ ife chọọ ka echeta gị inye mmadụ ife cheta gị Chineke na-echeta gị onye ọbụla nwere ego na-eche na everyday nwanne ebe na-akpọ isi ala ma ụmụnne m na-akpọ gị isi ala ka ọ bụ sọ ndị nwere ego ọhụrụ ka ọhụrụ onye ọbụla mụtara ife ekpeghị eme ezigbo etuto ezigbo atara ife amụta to another person mbọsị ọ nwụrụ ife amụta na n'iyi now inwe ego ime people empower ụmụnna gị ụmụnne gị ụmụ ya na gị ndị ọgọ gị ma ọ bụ chi onye ọ bụrụ na ị nwere ego ndị be nwunye enweghị ego lụọ ha ụlọ kpọọ nna nwunye gị nye ego ebido ahịa ma nne nwunye nye ego ebido ahịa ọ sị nwee ego gị na nwunye ya na-eri mbọsị mmadụ nwụziri e weta ego a kwaa ozu ma ị ya anọ ọgọ nwoke na-ata ahụhụ ọgọ nwaanyị na-ata ahụhụ nwunye ya na-anya moto dị iche iche ụmụnne a na-ata ahụhụ ya nye ha aka ego ahụ bụ nonsense your money is not tested nweghị ego ife mụrụ mmadụ nwere ego bụ inwe ego ịfụ ndị nyere aka na ha na-eme ọfụma n'inwe aṅụrị mmadụ one ka inyere aka mmadụ nyere aka mmadụ ka i raise mmadụ ka ị empower this is life maka chineke mgbe o nyere ego ahụ o nye gị ka iji mee ego anyị o nye gị ka iji bọ ụmụnne gị etu n'onwe ndị gafere na ịzụ afịa ọ bụrụ keke na febe igo ife sị okay ịgba ya bụrụ taa balance m ego m ji go ya ọ bụ na ndị na-emere aha n'ife igo ha ọkada agbawa na ịna-agba ọkada na-akwụ m so so amount every week keep you busy na ọ na na ya dị n'ọjọọ ka ka ịchọ ka ibekọ iricha ego ahụ ihe ọma gwa ha na every week na-apụta orire eto ego anyị bịaghị n'aka ọha n'ihi ọha na-agbaka mbọ gị ọ chineke chọọ ka inwe ya bụ ego ma ụmụ ụfọdụ nwoke ọ nọgo obodo a o jego obodo oyibo nata ego agwụ jego obodo ya ozie bikwa nata kịta onwe ha na-emezi ọbaizie na-arụ menial job moto moto na nwere ji ere gbazi aka kịta na-asụ ọgụ ịkwụ ụgwọ ụlọ mgbe o ji ego nwere onye onyere aka onwe onyere aka so anọcha m ahịa ike ahịa ike na ọzọ na n'iyi hmm. so ihe na-ayọ onye ọbụla nwere ego ya wuru pride tụfuo wuru onwe as ordinary person hmm. ị fụ nwanne gị ma na nwanne ka ọ bụ iji na-eme na onye elu ozi gị na-asọt class na-asọ ndị gị na ha bụ ndị anyị ndị anyị na-eme ị na-eme na na-enyega ihe bite na oge oge inwe ego fa ama onye wu onye nwe na onye nwere ego mkpakpụ agbutere nso so ị na-ayọ onye ọbụla onye nyasa anya nna ya okwu gị amaka na okwu gị dị ka ehihie a sị m ka m kene gị daalụ nke ukwuu for oghere i nyere anyị to iji wee kparịta ya bụ nkata ọzọ mụwa na onwe m mụtakwala so many things and ama m na ndị na-enekwa anyị ndị na-afụkwa anyị bụ ndị Igbo mụtakwala ezigbo ihe so a sị m ka Chineke gọzie gị ka Chineke doekwa gị ndụ na ahụ isi ike anyị ncha anọkwa fụkwa mgbe Naijiria ga-adịkwa mma or mgbe anyị ga-ana Biafra eh, because ọ dị possible na anyị nwere ike na anytime so a sị m ka m kene gị daalụ nke ukwuu Thank you. ana m ekene unu bụ ndị akụkọ tv ife ti- ife akụkọ tv a na-eme amaka ọ ife ọ bụ bụ na formula ndị igbo ga na-eji amụta ife ga na-eji afụ onwe ha so ana m ekene unu bụ ndị mere initiate akụkọ tv a ma-ayọ ka ime ọfụ na continue ka ọ ghara ịkwụsị so a ma-ayọkwa ndị mmadụ dị well to do ka a gbaa mbọ fụ na e mee invest na this tv a na-akpọ akụkọ tv ka ọ gaa to next level